olu ko ko non k'olu tɛ se ka waa kelen juru don ne la n ko n'an sera ɲɛfɛ n bɛ n ka wari labɔ k'a d'u ma bon olu ma sɔn c'est pas comme a t'u bolo dɛ a tun b'u bolo n yɛrɛ y'a y'u bolo fɛ mais u ma sɔn bon ne y'u to yen bon u ko ne ma ko bon komi waa kelen ma sɔrɔ ne bolo ko biriki dɔ filɛ nin ko ne ka taa nin biriki gosi ne taara biriki den tan ou bien den seegin ne y'o gosi après u ye ne fara mɔgɔ tɔw kan après i bɛ mɔbili jɔlen lajɛ désert sanfɛ i b'a lajɛ fo i ɲɛ dan a bɛɛ pick-up de o tɛ mɔgɔ ka lakali dɛ ne yɛrɛ dudu ɲɛ de y'o ye i bɛ mɔbili jɔlen lajɛ désert sanfɛ pick-up min bɛ bɔ télé la n'u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye i b'a lajɛ fo i ɲɛ dan i tɛ dan y'a la désert bilen sanfɛ bon moi je me demande ko ninnu bɛ nin minɛnw bɔ min o de tun kɛra ne yɛrɛ ka hakilina ye parce que depuis ne ni minan ninnu ye a ye ne yɛrɛ dabali ban marifa gulonnen b'a bɛɛ sanfɛ u ka wa chef ba yɛrɛ sigilen bɛ karata dɔ de kɔnɔ karata in lakorilen don komi so dɔ kɔnɔ k'a lakori marifa bila bilalen bɛ dugumala la ka sokɔnɔla bɛɛ fa pilasi yɛrɛ tɛ sokɔnɔla yɛrɛ la bilen ni u ka chef yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ ale sigilen don matelas sanfɛ so in kɔnɔ i b'a fɔ ko mori bon ne tilala biriki gosi la a ye ne wele ko olu bɛ yan nɔ k'olu tɛ yan nɔ ko ka bin anw kan olu tɛ bandi ye k'u bɛ bin pasajew kan ko depuis ne bɔra sevare ko est ce que ne ye kɛnɛ min ye ko est ce que ko jamana fila bɛ se ka jɔ nin na walima a tɛ se ka jɔ nin na bon n'i b'i jugu bolo kɔni kuma dɔw bɛ yen nɔ i b'o fɔ ka sɔrɔ hali ni se tɛ pour que i ka se ka libérer ne ko n ko oui n ko jamana fila yɛrɛ bɛ se ka jɔ u ko ko est ce que ko jamana kelen tɛ se ka jɔ nin na ne ko n ko jamana fila yɛrɛ bɛ se ka jɔ bon du coup ne y'o fɔ cɛ ko ne ma ko bon k'ale tɛ bin ne kan ko telefɔni min bɛ ne bolo ko telefɔni in ka d'a ye ko comme wari ma sɔrɔ ne bolo ko ne ka telefɔni di a ma comme wari pilasi ne b'a feere a ma joli k'a b'a san ne bon a ye dinari waa seegin ɲɔgɔnna de di ne ma ka telefɔni minɛ wari yɛrɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ bon min digira ne la nin bɛɛ la nations unies mɔgɔ minnu y'an sauver an n'olu ye photo dɔw de ta désert sanfɛ u ye marifa d'an ma an ye photow ta tout ça bon o photow de tununna parce que ne bolo ne ye photo ninnu bila carte mémoire kan jaa photo ninnu bɛ téléphone bara de kan bon ne ye carte mémoire bɔ ka téléphone yɛrɛ initialiser k'a di rebelle ɲɛmɔgɔ ma a ye téléphone minɛ u ka sɔrɔ k'anw bila an ka taa sisan bon anw taara olu fana y'an ta ka taa n'an ye tessalit camp kɔnɔ tuguni dɔnku tesaliti kan kɔnɔ an taara sɔrɔsi minnu sɔrɔ yen nɔ olu fana ko an ma k'olu bɛ fɛ ko ka taga anafisi bon k'olu bɛ anw ta mobili la maintenant ka taa n'an ye anafisi anw donna olu ka mobili kɔnɔ u ka pikopu min bɛ bɔmu yɛrɛ yira ka bɔmu detekite ni bɔmu bɛ ni mini bɛ duguma dɔnku u y'an ta o mobili ninnu na an bɛ ka taa u ka mɔbili fila de yɛlɛna mini kan mɔbili kelen yɛlɛna mɔgɔ min tun b'o kɔnɔ o n'a kɔnɔ minan de tun b'o kɔnɔ ani sofɛrikɛ ni parantikɛ paranti yɛrɛ tun t'a la ko mɔgɔ fila de tun b'a kɔnɔ donc olu o mini yɛlɛna o mɔbili yɛlɛna mini kan k'o exploser an bɛɛ y'an jɔ an tagamara Machine b'u bolo min bɛ a yira ni mini bɛ dugumala la u y'o lajɛ lajɛ fo k'u se o yɔrɔ la u ye mini dɔ yɛrɛ bɔ dugu jukɔrɔ u tatɔ o lajɛ u taara sɔrɔ sofɛrikɛ sara mobili yɛrɛ sisira yɛrɛ ko i b'a fɔ ko mɔgɔ tun t'a kɔnɔ a n'a kɔnɔ minan bɛɛ o y'a sɔrɔ an bɛna taa anafisi kan kɔnɔ donc an taara ten tuguni an ka mobili yɛrɛ de tɛmɛna mini na mɛ an ka mobili ma yɛlɛ a kan dɛ an ka mobili tɛmɛna a la de mobili min bɛ fo kɔfɛ o de yɛlɛn'a kan mɛ mɔbili min fana bɛ yen nɔ n'o bɛ mini ye dugumala la n'a bɛ ni mini bɛ ni mini bɛ dugu jukɔrɔ n'a b'a yira ko mini bɛ o tɛmɛna a la mɛ o m'a ye fo mɔbili min bɛ kɔfɛ o de yɛlɛn'a kan donc an continuera comme ça an bɛ surunya anafis kan na kan fana na wagati min na mɔbili wɛrɛ fana yɛlɛnna mini kan tuguni mɛ o bɛɛ n'a ta anw bɛ mɔbili min kɔnɔ an ka mɔbili tɛmɛna an ka mɔbili bɛ tɛmɛ kuma bɛɛ de a ko bɛ sɔrɔ ka kɛ donc an ni nations unies mɔgɔw ye foto dɔw ta yen fana bon olu fana y'an bila anafis kan kɔnɔ u ka fɔ la n ye ko u ye mali sɔrɔsiw da nin yɔrɔ in de la k'u kan tigɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de y'o yɔrɔ yira an na ko mɛ k'an kana bɔ kan kɔnɔ i bɛ anafis yɛrɛ dugu kɔnɔna lajɛ i tɛ hadamaden yɛrɛ ka tagama quartier kɔnɔ fo n'a bɔra baganw sagaw ni baw la bon an ye tile damadɔni kɛ yen nɔ olu tilala tuguni k'an ta k'an di an ka sofɛrikɛ kelen in ma k'o ka taa n'an ye alizeri bɔn olu fana tilala k'an ta tuguni an ma si o don olu y'an ta an taara u y'anw lajigi k'an ka jigin ko limɛri filɛ yɔrɔ min na k'an ka tagama ka taa ko yen ye frontiɛri ye su fɛ bɔn anw fana jiginna parce que choix t'an bolo an mɔgɔ saba de kun an jiginna an tagamara ka tagama ka tagama ka tagama ka tagama k'a ka di ka tagama k'a ka go an bɛ ɲɛ bɛ limɛri la mais ni dugu jɛra an tɛ limɛri ye hali an tɛ so ye an bɛ tagama tuguni su bɛ ko an an ye tile tile fila ni n bɛ se k'a fɔ tile saba an y'o de kɛ sira la an bɛ ka tagama ni ji tɛ an tɛ ka foyi dun an sera frontiɛri fana ma a kɛra sunkalo kɔnɔna de fɛ olu y'an ɲininka ko an bɛ sun na an ko ko ayi ko an tɛ sun na ne kɔni ko n tɛ sun na parce que ne tun tɛ sun na mais ivoirien mɔgɔ fila min tun b'an na olu ko k'u bɛ sun na donc u y'an ɲininka ko an ka bisimilayi kalan ne ma bisimilayi kalan dɛ pour que k'u la convaincu ne ye ayatali kurusi yɛrɛ de kalan ka tila ka suran caman kalan ikra bisimi rabika lezi kalaka ne y'o kalan u ye ne to yen ka tɛmɛ mɔgɔ fila ninnu y'olu fana ɲininka ko olu fana ka bisimilayi kalan bon olu ka olu fana bisimilayi kalan quoi mais a ma jɛya parce que ne ye madarasa de kɛ an taara o cogo la u ye frontière dayɛlɛ an ye an tɛmɛna ne min tɛ sun na u ye jisuma di ne ma n ye ji minɛ k'a min bon an donna Algérie dugu kɔnɔ comme ça ka taa kanpo kɔnɔ ni maliyɛnw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na u y'an donnen Algérie dugu de kɔnɔ dugu min o ye Algérie dugu fɔlɔ de ye mais o tɛ capitale ye o bɛ comme burusi kɔnɔ dugu de don donc an donna yen nɔ après an ye maliyɛnw sɔrɔ yen nɔ wari bɛ sara cogo min na ka si kanpo kɔnɔ an ye wari sara ka fara tɔw kan an ye i n'a fɔ waa tan jate de sara mɔgɔ kelen kelen waa tan tan an y'o de sara ka si kanpo kɔnɔ yanni an ka départ don cɛ Bon olu fana bɛ tila k'an ta k'an di surakaw wɛrɛ de ma olu de b'a fɔ k'u b'an ta sisan ka bɔ n'an ye o alizeri dugu in kɔnɔ ko ka taa n'an ye tamarasɛti parce que i tɛ se ka don alizeri kapitali kɔnɔ alize kɔnɔ n'i ma se tamarasɛti donc k'an ta tamarasɛti on était plus de 45 personnes là-bas aussi parce que an ye mɔgɔ caman sɔrɔ yen an farala groupe dɔw kan donc an bɛ ka taa yen fana olu fana taara ka taa an fili désert de sanfɛ tile bilen kɔrɔ an tɛ kɔrɔn dɔn an tɛ tilebi dɔn fo an bɛ ka mɔbili sennɔ de suivre an tagamara ka tagama guinéen dɔ tun b'an na ale dɛsɛra dɔw y'u ka sakiw lafili dɔw y'u ka samaraw lafili saki min kɔni tun bɛ ne kɔ la ne yɛrɛ fana ye n ka saki lafili parce que hali gileki n'a b'i kan na a bɛ giriya i kan na ne yɛrɛ ye n ka saki lafili ka chargeur bara in dɔrɔn minɛ n bolo donc an tagamara ka tagama mais jibutɔni dɔ tun bɛ ne bolo o de ye n sauver kosɛbɛ ne b'o fɔ voyagelikɛla bɛɛ n'i bɛ voyager ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wari kana k'i bolo sanu kana k'i bolo mais kana ɲina ka ji ta i bolo ka taga a giriya fara a dɔgɔya kan kana jɔ ji la o de ye ne yɛrɛ sauver bon an bɛ ka taa guinée kɛ ko a ma depuis a commencera ka dɛsɛ an y'an bolo don a kɔrɔ k'a ta dɔɔni dɔɔni ale poids yɛrɛ bɛ ka fara anw kan jama cayara bon ne fana y'a to mɔgɔw bolo mais bɛɛ bɛ ka commencer ka dɛsɛ guinéen cɛ yɛrɛ ko an ma ko an ka taa k'ale bɛ sa yan a y'a fɔ tan an b'a dogo an y'an débrouiller n'a ye cogo o cogo an kun tɛ se an fana y'a lasigi o yɔrɔ in na yen ne yɛrɛ ye n ka jibutɔn d'a ma jibutɔn kelen min bɛ ne bolo ne ye dɔɔni min a la k'o d'a ma ne tɔɲɔgɔn dɔw tun b'a fɛ k'u bɛ dɔ min o fana ko mɔgɔ si tɛ nin min anw bɛ ka se ka tagama mais nin sigi nin bɛna sigi de a bɛna kɛ cogo jumɛn na an jɔn b'a dɔn ne kɔni ye n ka jibutɔn to a bolo après an bɛɛ commencera ka tagama ka taa parce que choix t'an si bolo choix t'an si bolo an commencera ka taa anw bɛ 45 personnes bɔ mais tellement an tagamara ka tagama dɔw ka teli tagama la dɔw ka suma an farafarala fo ka taa an tɔ kɛ mɔgɔ tan ani seegin ye tagama la tɔw bɛɛ tunu tunu tunu tunu tununa dɔw b'a fɔ ko yan nin sira ye dɔw b'a fɔ ko mɔbili sennɔ filɛ nin yan donc an tunu tunula ɲɔgɔn na o cogo la mais alhamdulilayi an sera fo yɔrɔ dɔ la mɔbilitigi dɔ nana ka n'an ta donc sofɛrikɛ nana ka n'an ɲininka k'ale bɛ se k'an ta a b'an ta komi an ye mɔgɔ tan ni seegin ye ale b'an ta mɔgɔ naani naani ka taa n'a ye bon ale y'an ko pour que an ka bɔ nin yɔrɔ in na ko hélicoptère bɛ to ka yala yala sanfɛ ka mɔgɔw ɲini bon ne ni ivoirien groupe ne ni ivoirien minnu ye ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ an mɔgɔ naani a y'an mɔgɔ naani ta ka taa ni anw fɔlɔ ye donc k'a bɛ tila ka segin ka na tɔw ta bon a seginna ka na tɔw ta a ma segin ka na tɔw ta ne kɔni t'o dɔn mais a kɔni ye anw ta ka taa anw bila dugu kɔnɔ o kɛra tamarasɛti fɛnɛ donda ye an ka sɔrɔ ka tagama tuguni ka don tamarasɛti fana kɔnɔ eh, ka taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka si gari de la yen nɔ an bɛ da quartier de kɔnɔ eh, je me rappelle bien a y'a sɔrɔ france ni portugal de bɛ ka jouer euro final la donc an bɛ da kɛnɛmala de la an bɛ sunɔgɔ algérien denmisɛnninw bɛ na su kolenba ka na an dalen sɔrɔ an n'an ka sakiw an dalen bɛ duguma kɛnɛ kuluba dɔ sanfɛ karo dalen b'a yɔrɔ la u bɛ na sufɛ u bɛna ji bɔn an dalen kan an tɛ se ka kuma n'i y'i kɛ u kan i b'a ye u bɛ na ka na ja u la an kun tɛ se ka sunɔgɔ yen nɔ abada bon an ye kɔkisɛri dɔw fana sɔrɔ yen nɔ ko minnu bɛ mɔgɔ ta ka bɔ n'i ye tamarasɛti ka taa n'i ye alger kapitali kɔnɔ imagine mɔgɔ min b'a fɛ ka na bamakɔ mais a tigi bɛ gawo a tigi bɛ sikaso de e a tigi bɛ kaye de plutôt bɛɛ kɔni b'a dɔn kaye ni bamakɔ ka surun mais e k'o tigi ta kaye ka taa n'a ye tɔnbɔkutu ka taa n'a ye mopti ka taa n'a ye sevare ka taa n'a ye gawo ka taa n'a ye ka taa n'a ye kidali i yɛrɛ ye sira tɔ janya la donc o ye anw ta o cogo la n'u y'an ta nin dugu in na u bɛ taa an bila yen nɔ ka taa an feere u ɲɔgɔnna sofɛri dɔw fana ma u bɛ tila k'an ta ka bɔ yan tuguni ka taga an feere u ɲɔgɔnna sofɛri wɛrɛ fana ma donc an bɛ ka wari sara ka wari sara pour que an ka se ka se capitale la u tellement u ye wari don an kun tellement an sɛgɛnna a laban kɛra min ye olu fana y'an ta ka taa an fili dugu dɔ kan donc pour que ka se capitale fana na tuguni n'an ye ɲininkali kɛ olu b'a fɔ komi si an bɔra yɔrɔ min na an kan ka segin yen yen ni kapitali ka surun tellement an sɛgɛnna an sɛgɛnna an sɛgɛnna ne yɛrɛ tora yen siɲɛ kelen ka samara kala de kɛ ka wari ɲini ni n terikɛ mɔgɔ saba ninnu ka jɛ tagali in kɔ donc an ye dɔɔni sɔrɔ samara kala la yen nɔ après parce que an mɔgɔ ne ni ivoirien mɔgɔ fila ninnu kɔrɔ n dɔgɔ an tun ka di kojugu mais n t'a dɔn n'u tulo bɛ mankan na nin wagati in na a ka di n ka se k'u nouvelle dɔn parce que depuis 2016 fo bi ni ala y'an ɲuman don algérie n t'u nouvelle dɔn donc an ye baara kɛ yen nɔ ka wari dɔ sɔrɔ ka sira ɲini sisan sisan n'an bɛ sɔrɔ ka taa algérie capitale kɔnɔ bon an taara k'an bɛ fɛ ka taa algérie capitale kɔnɔ an bɛnna chauffeur kɛ min o fana y'an ta ka taa an bila algérie capitale kɔnɔ mais wari min minɛna a cayara kojugu wari fɛn fɛn tun b'an na u y'an lajɔ dezɛri sanfɛ an ka wari minɛlen kɔ k'an ka saki fana fouiller mais chargeur juru in kɔni bɛ n bolo toujours maga ma k'o la parce que o tiɲɛnen don wari b'o kunkolo kɔnɔ u t'o dɔn mais n ye wari min sɔrɔ samarakala la u y'o wariw bɛɛ minɛ n na ka sɔrɔ sisan k'an bila an ka taga donc an don cogo filɛ nin ye alger dugu kɔnɔ bon an donna dugu kɔnɔ an ye santiye fɔlɔ min ye n'a bɛ ka jɔ bon an donna yen nɔ ka ɲininkali kɛ n k'an bɛ baara ɲini na bon santiye in ye siniwaw ka santiye de donc olu y'an ta ka siyɔrɔ d'an ma an sira yen nɔ u ye badge dilan ka d'an ma nka n'i bɛ don santiye kɔnɔ i bɛ min perezante donc an doncogo filɛ alizeri